Pamenepo mwapaona akuti bwanji? Ana obadwa pa chaka 30,000. year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features Mwamuona mwanayo

chabwino ine ndamvetsetsa kuti moyo uno umakambirana zinthuku kwabwino pepani kuti programu idayamba mochedwa ambuye atikhululukire timayenera kupanga zimenezi nthawi yabwino koma mwina mulungu atikomera mtima panabe zambiri zofuna tikambirana ana anthu inu koma mulungu atitsogolera okondedwa izi mwaona apazi satana wapanga factory mmene adzipangiramo ana apanga ku german ndiye afotokoza mucholembera china kunena kuti akuti pena azitha kugulitsa kamodzi kokha mukhoza kugula ndikuyika kunyumba kwanu

Zimene mwaona apazi ndili ndi mafunso ochepa 5 ofunsa amene mwina anthu anzanu akhoza kukufunsani. Izi ndi zabwino sizabwino? Microphone alipo apo ndi amene abusa a Tommy Joseph.

kuno ku Malawi sanayambe okay pastor amayi wazimene sayambapo sanayambe mwachikhulupiriro ngati zafika poyera chonchito kuti kunjaku kutenga zina matambira kusakana nazo koma kuno sanayambe koma kuno mboniwo nditakanidwe awa sanayambe

Zimveka ngati kuti azimayi amene anakumana ndi nyengo ina munthawi ya kuyembekezera kwawo tsiku lina lake malingana ndi maululo amene adalandira akhoza kumachilandira chinthuchi kumaona ngati chiwathandiza kuti asachokerenso nyengo ngati imeneyi. Zikundimveka ngati choncho koma kulikoti munthawi yomweyo ndi chooneka cha msampha chinthuchi. Number 2, Mulungu adapanga chiganizo kuti process ya kubadwa kwa munthu idzichitika invisible, kubadwa kwa munthu kudzichitika mosaonekera iyayi. Mumenemu ndiye Mulungu adasankhira kuti munthu adzibadwa munjira imeneyi. Sayansi yabwera kuno zinthu zidzichitika poyera pachokha chimenechi ndikuti ndi blasphemy.

kumakambidwa kuti tilenge munthu chifanizo chathu mwa chikhalidwe chathu. Kunali kuti munthuyo akalengedwa apatsidwa udindo olamulira pa zolengedwa zonse, ndi munthuyo akuchita kuumbidwa ndi dongo lochokera muchani? Munthaka. Now, panopo chisatidabwitse kwambiri kuti ndi chifukwa chani kusukulu zathu akulimbikitsa kwambiri phunziro la sayansi. Sayansiyi akuilimbikitsa cholinga choti ikapange counter chimene Mulungu anatani anakhazikitsa kuti anthu tikhalebe ndi ganizo lonena kuti Munthu sangapangidwe kupyolera mukulenga kokha, komanso tili ndi nzeru zoti tikhoza kutani? Kumupanga munthu. Now, mmene amanena kuti tipange munthu mchifanizo chathu, mwachikhalidwe chathu. Takhala tikudutsa mu nyengo imeneyino tikukamba nkhani ya chilengedwe. Zikuoneka kuti munthu amene analengedwa ndi Mulungu waononga kwambiri chilengedwe. Ndiye panopo anzathuwa akupanga munthu oti munthuyo akampanga akufuna kuti asaononge chani? Chilengedwe. Chifukwa choti adzimpanga control munthuyo kupanga china chilichonse chimene akutani? akufuna, munthuyo atsate chimene iwowo achikonza, osati kuti munthuyo akafikenso povomereza ndi kupembedza ndani? Mulungu moona. Ndiye ndi kumene tikupitako tsopano, kuti zikuonekera poyera tsopano kuti ngati kusayansi, imene ankaona kuti dziko linakhalako mabiliyoni years ago,

Komanso tikayang'ana nthawi imene Saulo asanasinthe kukhala Paulo, amapanga chaka china chilichonse amagwiritsa ntchito boma ndi tchalitchi pofuna kuononga ntchito iliyonse imene Mulungu waiyika. Amathandizidwa ndi boma kukatenga makalata komanso kutchalitchi kukatenga makalata. Ndenso chodabwisa kumaona izi kuta muona zoti ndani mipingo akhala kukambilana nao manja kuna zokuti akuti zonse zili bwino apapa tikupindula mwinanso mautumiki a azimai kwambiri ndi amati amakhala kusangalala kumalimbikitsa chinthu chotelechi ndikumaziona ngati kuti apapa zili bwino azimai sitimakumbukira pa nthawi imene Mulungu anatilenga anati

Nthawi imeneyo ndinangoona za zoti dziko latha, dziko likupita kumapeto. Nde chimene chinandikanikisa nde ndimalira ndikumadandaula kunena zoti ndasaliranji ine, chachitika ndi chani? Nde kunatuluka chimunthu cha mphamvu chimene chimabwera kutsogolo kwanga chimene pamphumi pake chinalembedwa kuti Antichrist.

Ndewu abambo uyu akuti ukawuze awo awo awo pompano ukawuze kuti akachosese ukangofika 20 20 kumapeto 20 22 kumapeto kwinaku azakanika kukachosa chifukwa amagwirisa ntchito jakisoni amene amabaya kuti achose ena sadzabaye jakisoni olondola adzati abaye jakisoni oyipa ndinapezeka kuti ine ndinatutumuka pang'ono ngagwa thupi lonse

Nkhani zonse zimene zakambidwa muno zikutitsimikizira kuti tili kumapeto kwa nthawi. Yesu Khristu akubwera posachedwa. Komanso tikumbukire kunena kuti Satana ali kudziko kuno chifukwa cha challenge, kutchalenjana ndi Mulungu. Zimenezo sanasiye, adakapangabe. Pamene Mulungu akupanga Zake, Iye akupanga Zina. Pamene Mulungu analenga Adamu ndi Eva m'munda mwa Edeni, Iye akufuna mukhale Agnes ndi Margaret, kapena James ndi Paulo, zimene ziri zotsutsana ndi chimene mwinamwake Mulungu analenga. Komanso, um, mmene ndanenera, kuti kumapeto kwa nthawi, ichi ndi chizindikiro china cha kukwan, chimene chakwaniritsidwa, cha kuchuluka kwa nzeru pa dziko lapansi, chimene munthu Koma motsogozedwa ndi mdierekezi akukwanitsa kupanga munthu ndikumamupereka ku dziko. Komanso ndimafuna tikumbukire u mau amene kapena u uthenga wina umene anthu oyikidwa anayankhula. Kunena kuti. Zina zakudya zina zodzola zimachokera kwa ana a makanda amenewo tikaona awa akuti 300,000 ana pa chaka. Ndimafuna ndikudziwitseni kapena ngati mukudziwa kale kuti panali ganizo loti Malawi azitayitsa azimayi mimba. Zimenezo kunjaku zinafikako kale. Tikapita ku south africa amachita kukhoma ma poster kuti ife nde akaswili oziwa kutaisa mimba. Koma kwathu kuno mwa chisomo cha yehova zikuoneka kuti zikulimbalimba. Kumenekonso kuli zikomo kumene kumafunika lamulo limenelo. Ndiye ndimafuna ndikudziwitseni kuti pamene satana walephera kugwiritsa njira yoti azimayi azichotsa mimba mmene amafunira, wapeza njira zina zoti azipangira ana aja. Nanga ana 30,000 onsewo azipita nawo kuti? Ndi azimayi angati amene azigula ana? Komanso ndimafuna ndikuuzeni kuti kuti alipo ndithu azimayi a mzimu wawo amene azagula mmene amaneneramu. a abusa kunena kuti alipo ndithu kapena zayamba kale chifukwa satana ndi ochenjera watikolera makhwekhwe ochuluka akuziwa kuti anayaluka kale mu baibulo anayaluka ndi kuziwitsidwa ndi kuululidwa kuti azabwera m'njira iyo

Nkhani ya sayansi, sayansi ndi yotsutsana ndi zamoyo. Nthawi zonse sizingakhale pamodzi ozitafuna zitakana, ndi kupangira maindi, sayansi mwano ndikunena kuti, kuchitira chipongwe Mulungu, kumutchalenja Mulungu. Tiyeni tikhale maso ndi kukhulupirira zoti pamene tili pa ndi pamene pali poimirira. Koma tikati tizungulire ngati pa dzana. Ku mudzi kwathu amati nsabwe yoyenda yenda imakumana ndi chala. Tiyeni tikhazikike pamene tilipo kuti tikaonane naye Yehova, Mwini chilengedwe, maso ndi maso. Ngati kukhumbaku tili nako komanso ndimati timve kukonderedwa, anthu achokera kutali kutiyendera kubwera kuno, timve chisomo chifukwa ena mauthenga awawa sapeza ndipo zimene taululiridwa muno,

Umoyo umene adzakhale nawo udzakhala chani? Amuna aja ndi osasunga Sabata, amapembedza tsiku la Sande. Izi zimapangwa ndi abale awo pamene muli muno, amene mwina simukutamvetsere nkhani ya Sabata, bwerani kwa Yesu nthawi idakalipo. Chifukwa anthu amene amapanga iziwa ndi amene amalimbikitsa zopembedza tsiku la Sande.

Ndiyeno bwerani kwa Yesu, kum'pembedza Mulungu mumzimu ndi m'choonadi, kusunga Sabata la Yehova, ndi kukhala m'choonadi cha Mulungu wa Kumwamba. Izi zimangoonetsa kuti ino ndi nthawi ya kumapeto. Pamene Satana afika popanga zimenezi, dziwani kuti Yesu akubwera. Ndikudabwitseni kunena kuti mu Genesis chapter 1, Mulungu adapanga munthu mu chifanizo chake, nauzira mpweya wa moyo m'mphuno zake, munthuyo nakhala ndi moyo. Mu Chivumbulutso 13. chilombo chikupanga nachonso fano lake, ndiye chiperekamo mpweya mu fanolo kuti mpweya, kuti fanolo liyankhule. Izi ndi chimodzimodzi. Abusa Tony Joseph, muyende bwino pamodzi ndi abwenzi a ku Mozambique. Koma asanatuluke anthuwa, tikhala tikupemphera kuti ayende ndi mdalitso wa Ambuye. Ukuku ndi kumapeto kwa maphunzirowa. Tingolankhula ziwiri, zitatu kenako tikhala tikusiyana. Ndiye chifukwa cha abwenzi anzathu amene akufuna adzinyamuka, musatuluke msanga pompo kuti tingopemphera mutuluke ndi mdalitso wa Ambuye. Mayi wanga, pemphera.